Dia dhaoibh a chairde agus fáilte chuig Saol Trí Ghaelainn arís. So, em, inniu sa gclár táimse ag iarraidh clár go huile agus go hiomlán as topaic a dhéanamh, so ní bhaineann sé le hobair aistriúcháin nó obair teanga ar bith eile. Agus déanfaidh mé sin anois is arís agus tá sé suimiúil. So, séard atá i gceist agam inniu ná rud éigin a bhaint den bhosca agus é sin a thaifead. Chonaic mé an-chuid físeán mar sin, go háirithe agus daoine áirithe ar YouTube tar éis éadaí éigin a cheannach nó collectibles, n'fheadar cén Ghaelainn atá air sin, cuirfidh mé sa fotheideal, níos déanaí. Agus ní raibh sé i gceist agam a leithéid a dhéanamh riamh mar bhí mé i gcónaí ag breathnú orthu agus bhí mise ar nós, 'Am, yeah, tá sé cool, ach ag an am céanna tá sé amaideach, ach níor thuig mé, mar ní rabhas go huile is go hiomlán i ngrá le rud éigin a bhí ceannaithe agam riamh, agus anois do tharla sé, le gúna éigin ón tSeapáin. Bhuel, em, tá an-chuid suime agam sa bhfaisean ailtéarnach Seapánach, go háirithe ó Harajuku ar nós an gúna seo, bhuel, i ndáiríre tá sé Síneach, Thosaigh an faisean féin ansin sa Seapáin agus tá sé bainteach le an-chuid tionchair Victeoiriacha agus Rocócó agus Meánaoiseach a chur in éadaí an lae inniu, agus nó iad a dhéanamh píosa beag níos praiticiúla ach leis an aestéitic céanna. So I was just saying well like sis ní bhfuil ama sin ach ní rabhas mar a dúirt mé go huile is go hiomlán i ngrá le gúna éigin go fóill go dtí anois. So seo an print. Cos féidir painting ar an dearadh. Tá sé an dearadh a úsáid mar aistriúchán. Agus tá an dearadh sin cumtha ag an bhranda Síneach NyaNya agus ní fhacas ach Léirmheas amháin ar an mbranda sin ar YouTube so go huile is go hiomlán agus agus bhí sé dearfach ach ag an am céanna níl mórán fén mbranda air go fóill mar ar tá siad sách nua so níl fhios agat riamh má tá rudaí má tá ardchaighdeán ar na rudaí acu so feicfimid. Tá sé bainteach leis an Leabhar Cheanannais, sin an.

Sé suimiúil le fáil. Agus seo an chéad dearadh Ceilteach riamh déanta ag branda Síneach nó Seapánach den tsórt san faisin, so yeah, tá sé suimiúil. Um, ah, tá sé cosúil. Agus yeah, sin príomhchúis go raibh sé ina dream dress nó rudaí mar sin domsa, mar go bhfuil sé Gaelach. Agus cé nach bhfuil aon Gaelainn i Leabhar Cheanannais, bhuel, tá sé i Laidin, tá an-chuid ealaíon Gaelach air, agus. Is maith liom an rud é go bhfuil siad sofheicthe, go háirithe na rudaí fíorbheaga sa ngúna seo, so yeah. Is maith liom an caighdeán priontála a bhí acu. So, ó thaobh siopadóireacht féin, bhí an dearadh sin ar fáil ar Taobao, like, sin sórt ionad siopadóireachta ar líne Síneach, agus ní sheolann siad aon rud taobh amuigh den tSín, agus nuair a sheolann siad, just níl mórán taithí acu leis sin agus d'fhéadfadh leis an bpacáiste a bheith ag fáil. caillte so tá sé thar a bheith contúirteach. So séard is fearr le déanamh ná seirbhís siopadóireachta a úsáid agus d'úsáid mé ceann darb ainm Clobba dot com agus tá siad an-mhaith, tá an-chuid ehm, tá caighdeán cumarsáide an-mhaith acu agus ehm, you know, just freagraíonn siad gach ceist atá agat taobh istigh dhá lá ar a dhéanaí agus uaireanta taobh istigh cúpla uair an chloig so tá sé sin thar a bheith cabhrach, agus ó thaobh an pacáiste féin, bhí mé fíor sásta go raibh sé chomh sábháilte sin, like ceapaim trí layers ar layers éagsúla air, agus you know cabhraíonn sé sin leis an ngúna a chosaint, go háirithe mar go bhfuil sé chomh leochaileach agus chomh hiontach sin.

Bhuel, tháimse cúpla bhíos chun trácht a dhéanamh ar cúpla rud diúltacha fén ngúna seo mar, bhuel, níl sé diúltach i ndáiríre ach bhí mé ag iarraidh teacht ar rud éigin diúltach air just ionas nach mbeinn róchlaonta ó thaobh an gúna seo mar bhí sé sin dream dress domsa yeah mar sin. Bhuel, ní maith liom an lása seo. Tá cuma fíor saor air agus ní maith le an-chuid daoine a ndearna sórt léirmheas air ar Facebook ach oiread. Ach tá sé iontach deacair teacht ar lása órga athá caighdeán maith air so tá sé ceart go leor ag an am céanna ach fós fhéin tá cuma fíor saor air. Agus chomh maith leis sin, tá gach leathanach cáiliúil an leabhair sa ngúna so, seachas leathanach Íosa Críost. Sin an leathanach is cáiliúla riamh! Ní chúis nach bhfuil sé ann, ach ag an am céanna táimse sásta go leor go bhfuil pé rud bainteach leis an Leabhar Ceanannais ar fáil ó thaobh faisin Seapánach, so táimse sásta agus is féidir liom glacadh leis. Agus yeah, chomh maith leis sin, Tháinig an tsais seo agus n'fheadar mé cén úsáid atá leis. Sna pictiúir a bhí sa suíomh idirlíon de chuid Night Night bhí sé curtha anseo ach just ní théann sé anseo nó tá cuma aisteach air, ní féidir é a úsáid leis an gúna seo agus ní dhéanann sin ciall, ní dhéanann an deartha seo ciall in aon chor. Tá. Thá sé go hálainn ar aon nós, ach just ní théann sé leis an ngúna féin, so b'fhéidir go mbeadh sé in úsáid agam le haghaidh cúpla rud eile ach ní féidir leis an gceann seo. So, yeah, sin na rudaí diúltacha, of course, féach, rud éigin eile atá fíor, fíor dearfach ná an bealach a bhí sé deartha, mar So tá siad píosa beag níos cúngraí na leathanaigh agus na dathanna atá orthu so is féidir libh é sin a thabhairt faoi ndeara. Rinne siad píos cúpla athruithe air agus go mbeadh an rud iomlán. níos, conas é sin a rá? Bhuel, agus tá cuma sort buí agus gorm ar gach rud, so tá sé sin go deas agus ag an am céanna níl sé ró saturated mar a deirtear i mBéarla agus molaim é sin go mór mór chomh maith mar tá, níl sé éasca sin a dhéanamh agus dá mbeadh sé déanta ag ceann de na brandaí Seapánacha cáiliúla ar nós Angelic Pretty nó Innocent World nó Moitié nó. pé branda cáiliúil Seapánach, bheadh sé i bhfad níos costasaí. Bhí mé iontach sásta agus bhí an-chuid ionadh orm leis an bpraghas, like bhí sé thart ar €70, nua. So dá mbeadh sé déanta ag ceann de na brandaí Seapánacha a bhí luaite agam, bheadh sé thart ar 300 nó, you know, just ar a laghad. Mar níl sé éasca deartha mar sin a dhéanamh agus molaim é sin. go mór. So má thá sé i gceist agat é a cheannach fuinneamh just déan é agus seans maith go mbeidh tú sásta. Má thá aon ceist agat nó aon trácht le déanamh agat nó aon rud just fág trácht ar an bhfíseán seo agus beidh mé in ann é a fhreagairt. Súil agam go mbeidh gur bhain sibh taitneamh